kịta ịdị ndụ dịka onye Igbo gbakọ ana niile inwelu malụ nke nna ụ nyelu malụ nke iwelu maka na inwere ego nalụ ndị mmadụ malụ ana awụrọ ana ụnụ ịbalụ na ya kịta ịdị ndụ maka kịta ịdị ndụ lụọ ụnọ na nke papa gị nyere gị wụ nke ụnụ wọtọfụ nke ị nalụ ndị mmadụ n'ike wọtọfụ nke ịbaalụ n'aka ụmụnna alịrị karịa alụ ana niile a ịzọkọsịrị ị na-ebi ikpe wụrụ mgbaga were maka ihe ị nwere tigbuo were maka contact ị nwere na ị ma na ana na-ebinye gbaa ụgwọ kee maka ụmụ gị ahụ ịmụsịsịrị na iji ekele ana ha ga-ebi nkwa na ngwuru ahụ ha ga-ebi nkwa na ana ahụ kee ka ha ga-esi nweta justice kee ka ana ahụ ama esile ha ọkụ maka na ọwụrọ gị nwe nwee maka ọwụghị agbụrụ ụnụ nwee igoghị ya na ụdị kwesịrị na a ga-esi go ya imeghị mgbasa a na-eme na ana na ọwụrụ na ego ya ọ ihe ikwolu maka na inwere ọnụ nwee agba ọ ya na-ebute oke ọnwụ ike nwa iduru obi na ya baa na ya ọnụ nwaanyị kịtịkịtị gbọgbọ nwa ma abịa ihe ike a na-eme o mee ka ọ ga-achọ ihe na-eme na ọgbụrụ daa n'ike by then ịnago maka onweghị onye fụrụ ụkụtụ azụ ya kịta ịnọ ndụ ka m na-asị o nwere ihe a ga-edozi edozi o nwere ndị gị na ha nọ n'okwu kwesịrị ka ekpe ikpe ọfụma iwere maka your position tigbuo zọlụ onweghị onye ga-ekwu onye kwụrụ ọtọ akụtuo ya sọ mụnwa wụ eze ga-akwụ ọtọ o nwere ihe ị ga-edozi kịta a ị ka nwere opportunity ị na-anụ okwu a o nwere ihe ị ga-akpa nalụ o nwere oke edoghị anya ị ga-agwa ụmụnna bịa ka a gbaa ya ọfụma o nwere onye ịzọdoro ụkwụ ọ na-ajụ ka ihe na-eme ya kịta ndụ dị mmụọ mụ na ya so sị m gwa gị okwu a o nwere ihe gị na ụmụnne gị jidere iwere na ọ gịnwa wụ diọkpara iwere na ọ gịnwa ka ego ka dị na aka na be ụnụ zọdo mmụọ mụ na ya so sị m gwa ụ maka na o nwere ihe ọ ga-awụ imekarịa isi buka ibu ana erie ya maka na ị na-azọ ụkwụ na ana ụbọchị atụgidoro arịrị akpọnye mmụọ ga-eduna ya akpọnye mmụọ kpọrọ gị asị o duna maka na ikpe mara achọ nke ị na-akpụwe ka ị nụrụ okwu a gbakọgodi chịkọọ ma na business field ma na line ebe ị nọ ndị gị na ha zụkọrọ afịa ọtụtụ n'ime unu edunyego ụmụ mmadụ afịa ha jee akụchie ha naa n'ike mana ezinụlọ ha ka na-achọ ebe nwa ha nọ and onwere okwu ikwu and ịma ije o jere wee naa n'ike o nwere ihe imegoro gbasara ya ndị niile a kụchiri n'afa gị narụ n'ike onweghị isi gị na ezinụlọ ya kpara iwere na ezinụlọ ahụ amalọ iwere na onwe ha onye ga-ekwunu ọbara na-agbakwa ụgwọ nenekwe ma na o nwere onye si n'aka gị naa n'ike by right or by mistake ọ na-awụkwa akpa akpa alalụ n'ute o nwekwara ụbọchị ọ ga-awụ ome ọfịọ ọkwa awakata nkụ obe n'akpụ ọwụkwa ụbọchị egburu osisi ka ọ na-akpọnwụ ana m ajụ gị negodi ndụ gị anya onye ka ịbụ onye ahụ ịbụ ka ihe iji eme onwere ndị eji onwere ndị na-atụ alịlị onwere ndị isi ụzọ aghụghọ wee duba ha n'ebe ha nọ ha na-ata ikikere eze onwere ndị agbara ọsọ afịa na mmụọ ụwa ama ebi ya ebi ebi nwa obere oge onye ọhụrụ na-achịkọ ka ị na-anụ okwu a kịta ọ wụ na ịdị 60 years

ihe m metere dịlị m ya adịkwana ụmụ m ihe m metere dị n'isi m ya echekwana ụmụ m hmm, o nwere nwa na-atụrụ gị alịlị o nwere ezinụlọ na na-akwa na ọ gị dewere ha n'ọnọdụ a o nwere nwa boy gị ka na-ebe akwa na isetụrụ ya and ịsị ya eme gị ihe ọjọọ nenekwa ọfụma nwa ahụ ị chụrụ na boy ọ ya nwa mejọrọ gị ka ọ gị nwa kpacha anya nenekwa ọfụma nwaanyị ahụ ịnụlụ gị na ya taba ụfụ taba ụfụ omee gị nta omee gị nke ibo ya ebubo ka ị wee jee nụlụ onye ọfụ chụnaa ya ọ na-atụ alịlị nenekwe n'ime onwe gị because ine n'onwe ị ga-ama na ọ ya nwa mejọrọ gị ka ọ gị nwa mejọrọ ya hapụcha maka position na na ndị na-akụrụ gị aka ụmụnne gị a ọ ha nwa mejọrọ gị ka ọ gị nwa mejọrọ ọ ekpori ya si dozie ajụjụ ka m na-ajụ ya wụ ihe mmụọ mụ na ya so sị m jụọ ajụjụ a n'abalị a esemokwu a dị n'ebe gị na nwunye gị ejụrụ ajụ nwunye gị ejụ ejụ ka ihe a na-azọrụ ụmụaka ụdị ndị ga-azụ ha nenekwe mgbe ị nụrụ nwaanyị ọ dị ọfụ kịta o mere ochie welụkwu ya na ọ na-abụ mmadụ goo moto ọfụ ọ tọọ ya ụtọ emechaa moto mee ochie o die o nwere ihe m ji agwa gị okwu a nenekwe ka e wee chịkọta ugboro naabọ ka ekwe na-akpọ dike ọ kpọọ ya na ndụ ọ kpọọ ya n'ọnwụ ejighị ogene edu onye ụjọ nenekwe wepụ pride wepụ ị ma ka m dị ka ndị nwụọ nenekwe ka m gwalụ maka ihe ike m ma ekwe edunaana ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe o ji mma ejikwe nwaanyị mma ejikwe ọ makwa onye m bụ o dunago ọtụtụ dike ihe dara mmiri ụkwụ ka eji achọ ya anyị enwere ike ịkpanwu nkata enwere ike ikwunwu okwu a ka apịchie ya enwere ike ịkpanwu nkata ka apịchie ya nenekwe onye ka ikpe mara ka m na-ajụ ya maka okwu e kwusịara ṅụọ iyi nenekwe